chinachitika panali pa 3 march pamene panazayamba mvula mpaka pa 4 mpaka pa 5 mvula imapitiliza kenako kudadzayamba kubwera madzi osefukira nthawi yomweyo ndinangoona kuti kungova kuzumulira ine kututumuka kuyamba kuchichimira Tonse tathazuka tili kunja kuyang'ana ndi tunyumbatu basi. Ndiye titadzidzimuka kuti madzi afika, tinayamba kuthawa koma sitinathawitsa chilichonse. Palibe chinapulumuka, china chilichonse palibe. Zokudya ndiye zonse zimene zinapita ndi madzi, ziweto zinapita ndi madzi. Nthawi ino tili pakati pa nyanja, madzi kudutsa pansi pano. Ndiye zitachitika zimene zija, ineyo ndinatenga pepala ndikusiya pena pache ndikukunga ngati kapena kuti mamuna. kuti ndipanga bwanji magwedwe ya nyumba mwina ina ikangolowa mazi pasipa upeza nyumba mwatuluka chani iyi abale mazi titonyowa tulukani nyumba ingobwera ndikukhala pasi ena mwina chinali chidole kungolowa chidole iyi abale ya nyumba ingolowa chidole ndikutuluka ndikugwa iyi ayi ena ikangogwa mbali imozi mmene kumachokera chani mvula magwedwe ya nyumba mmene akagwera Kwa zilumika zingapo tsopano, dziko la Malawi lakhala likulowa m'goli la ngozi zogwa mwadzidzidzi zomwe zakhala zikudza kamba ka vuto la kusintha kwa nyengo. Malingana ndi kafukufuku, gwero la zonsezi ndi kulephera kosamalira chilengedwe monga kudula mitengo mwachisawawa komanso kulephera kotsatira njira zabwino zamakono za ulimi. Kuyambira m'chaka cha 2013, dziko lino lakhala likukumana ndi vuto la kusefukira kwa madzi m'maboma pafupifupi makumi awiri ndi mphambu zisanu maka madera akunsi kwa chigwa cha mtsinje wa Shire m'maboma a Chikhwawa ndi Nsanje. Chaka cha 2019 vutoli linakhudzanso dziko lino pomwe anthu oposera makumi asanu ndi anthu zikwizikwi kusowa pokhala komanso chakudya. Mwezi wa March ndi mwezi wosayiwalika kwa anthu okhala m'mudzi mwa Mwalijani, mfumu yayikulu Kasisi kumpoto kwa boma la Chikhwawa komanso anthu okhala m'boma la Zomba omwe adakumana ndi vuto la madzi osefukirawa pomwe misewu, katundu, zokolola komanso ziweto zawo zidakokoloka. Mwa amayi omwe tinapeza pa kampu ina ya Mulawa mu mzinda wa Zomba ati kusefukira kwa madziwa kwabwezeretsa zinthu zawo zambiri m'mbuyo pomwe tsopano alibe malo okhala. Mkufotokoza kwawo zikuyikiratu pa mbalanganda kulephera kwa dziko lino kutengapo gawo lochuluka kupewera ngozizi. M'malo mopeza njira zoti tithe kupewera ngozi zoterezi timataya nthawi komanso chuma chochuluka kukangalika kuchiza chithupsa pomwe chaphulika kale m'malo mokonza njira zabwino zokonzekera ngozi za mtunduwu zitadza mwachitsanzo boma komanso mabungwe osiyanasiyana akhala akugwiritsa ntchito ndalama zochuluka kuthandizira anthu omwe akhudzidwa ndi mavutowa nkulekera pomwepo m'malo mopezanso njira zomwe tikuyenera kutsata kuti tichepetse ngozi zoterezi mtsogolo muno kumbukirani paja pali mawu akuti kupewa kuposa kuchiza funso nkumati kodi nanga anthu omwe akukhala pa kampuyi atabwerera kwawo akafikira potani Kodi akasamukira kumtunda kapena akakhalabe malo omwe adakumanapo ndi ngoziyi? Ayi, tikamanga pomwepo kuti mwina nyumba imene yagwerapo patha kukhala mtunda wokwanira kuti tithe kukwezapo nyumba yathu ndi kumanga. Imene nyumba imangidwa ina, pamene panasefukira madzipo pali limiti yoti kungokwezerakwezerapo pakhala ngati pakwera mtunda, pakamakumbidwa malo a foundation akumbidwe ngati akumbidwa pamtunda ngati pachulu. chifukwa nyumba ikagwa pamakhala ngati pakwera Kusintha kaganizidwe pokhala ndi mtima wodzidalira ndi limodzi mwa yankho lomwe lingathandizire amayiwa kupanga chiganizo chosamukira malo abwino omwe sangakhudzike ndi ngozi zonga izi. Malingana ndi anthu okhala m'mudzi mwa Mwalija, m'boma la Chikhwawa. Kulephera kokhala ndi zipangizo zoyenerera zokhudza umoyo wawo monga kukhala ndi madzi abwino, zipatala komanso sukulu ndi zina mwa zifukwa zomwe zakhala zikulepheretsa anthuwa kusamukira malo akumtunda. Anthuwa kwa zaka zonsezi akhala akumasamukira kumtunda kenako ndikubwereranso malo otsika kamba kosowa zipangizozi. Vutobe limene limaoneka kuti limapangitsa anthu omwe achimvekere kuti abwerere komwe amatchula kuti ndi madzi okumwa ndi amene amatani, amavuta kumbali ya mijigo. Vuto linali la kusowa kwa madzi kunoko chifukwa timati tikabwera kunoko mijigo samatitungira msanga ndiye chifukwa kuti madzi timawatunga kumusi konkuja timaona kuti kuli bwino mwina tingobwerera komweko. Pakali pano kumene tabwererako kuli sukulu, kuli chipatala chimene pakali pano ana athu sakupita kaphunzira komweko. Nde tikanapempha kuti abomawo atiganizire podzatimangira sukulu kuno kumtunda komanso chipatala chibwere kumtunda konkuno cholinga ana athunso adzatetezeke chifukwa ngati aphunzirebe komweko dzinja adzakumanabe ndi madzi osefukira ndekuti ana aja tidzawaluza. Pakadali pano anthuwa akwanitsa kusamukira kumtunda ngati imodzi mwa njira yofuna kupewera ngozi zoterezi pomwe mwachitsanzo ena tsopano akwaniritsa kumanga nyumba zolimba zomwe akuti zithandizire kuti apewe mavuto onga omwe adakumana nawo m'mbuyomu. Ndikhulupirira kuti kabweredwe ka madzi mtundu umenewu choyambirira adabweranso choncho anthu kubwera kudzakhala malo ano nkubwerera ndi kunena ka nkayitatu ndiye nkubwerera koma lero kulibe munthu amene angabwerere. Kubwera kumene tabwera kuno ndikokhazikika ndipo sitidzabwereranso. Palibenso amene watipanga force kuti tidzakhale kuno koma kufuna kwa ifeyo tokha mmene poona ndi mmene nyengoyo idalili nthawi itiyo nthawi imeneyoyo takhazikika basi palibenso kubwerera iyayi singabwereso kunoko toyera pano pano ndipokhazikika basi pamene kumanga nyumba za- za matikizochi koma kunoko tikamanga ndekuti tamangiratu mpaka nakalekale